Fɛn fɛn wililen Danois ka ko in kan o ye k'a fɔ a manipulation de fanga bonyana kosɛbɛ communication na et a nana fɛn dɔ fana dogolen kun don opinion nationale la de façon générale min fana n'a nana o dan kɛnɛma yan. Ɛɛ depi e mun ma se denmisɛnninmidisɛnɛ faransi ye ni i ni seyati bɛ taa k'u bɛ foroorosu takuba kire ye ɔ o foroorosu takuba kire ni hakiina kɔnɔ u y'a kanu ka se mali o torite ma sɔn tan o y'a sɔrɔ i bɛ bubakari keyitata bɛ yen ɔ ka na u nana bɛnkan sɔrɔ ka se ka fɛn yɛrɛ ofisalize 2sɛti marisi denfɛ u sera ka tigɛ nɔ bila k'a la mali ka yamaruya de ka de ye mali dugukolo ka ka forooroso dɔ ye min ka misɔn bɛ kɛ asise fmɛ kɔnse ye tura misi o de b'a bolo asise kɔnse ye fmɛ k'o bɛ taa ka baara ye mali jamana kɔnɔ Bon i yɔrɔ bɛ ni jamana tan duuru de b'a kɔnɔ pur que ka se ka nin baara ninnu kɛ o bɛ mɔma farasensensan ke ye bɛ ka tɔn e de bɛ kɛ a bɛ senna o faransi kelen de bɛ mali ɲɛ minima ko la tu se k'i ye minima a la tile bɛ de nasɔn sen defandi sutini ppzse baara de minisiriri faransɛ de zanafɛ de ta étrangères donc o de bɛ ɲɛkun minɛ ka taa a b'a fɔ ka kun di kuntigi kɔ donc force takuba fana nana bila o kɔnɔ nka n'i ye fɛn lajɛ min yɛrɛ fana bɛ nafa ka bon o y'a tɔgɔ yɛrɛ ye fɔlɔ quoi kabiri ma don fɔ na n'i ye force takuba n'i y'a kɔrɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ c'est un mot tamasɛki takuba ye tamasɛki de ye a kɔrɔ ko bamuru ɔ bɛɛ dun b'a dɔn bamuru ye ka fagali de kɛ donc a bɛ o esprit a ka baara kɛta fana bɛ bila o esprit de kɔnɔna na tɔw kɛ wa ko k'a kun fɛ kosɛbɛ wa u bɛ baara o baara la mhm. n'u ye i ye nin na a bɛ k'i kɔnɔ k'u nalen don kɛlɛban na mhm. mais force min yɛrɛ ka jama ka ca mhm. ko in kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye itali de olu ta ye kɛmɛ fila ye takuba yɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan surasi cɛ kɛmɛ kɔnɔntɔn de don ka dɔgɔtɔrɔw ni mɛkanisiyɛnw bɔ a la mɔgɔ kɛmɛ kɔnɔntɔn de don dɔgɔtɔrɔw ni mɛkanisiyɛnw bɔlen kɔfɛ a la ɔ u bɛ yan ɲaci t'a la min tɛ bɔn tɛ u ye force cɛya mali dala de quoi parce que n'i ye force ta k'a lajɛ EUCAP bɛ yen EUTM bɛ yen takuba bɛ yen G5 Sahel bɛ yen MINUSMA bɛ mɛ nin duuru Barkhane yɛrɛ fana bɛ yen u yɛrɛ ta yen donc force wɔɔrɔ pour que ka ko caya rendre la crise complexe ka caya i kunkolo ma du fait que i bɛna a ye ten i b'a fɔ k'u tɛ se ka taa yɛrɛ quoi u y'u yɛrɛ rattacher rattacher k'u yɛrɛ don don mali kɔnɔ ka se kundama la fo yɔrɔ min na i tɛ se k'a la jigiya k'a fɔ ko taacogo b'u la quoi donc u y'o baara min kɛ maintenant a baara fonctionnement na ni takuba mɔgɔ bɛ na mali kɔnɔ c'est-à-dire jamana tan ni naani min b'a kɔnɔ Europe ye ka fara faransi kan n'o mɔgɔw bɛ na olu bɛ mali bɛ avertir dɔrɔn par une note d'information si mali a bɛ kɛ ten

k'u ye sariyaw dan bɛɛ bonya mm. mais ne ma se ka min faamu ne ye opinion girinnen mm. à travers les réseaux les médias sociaux à travers les radios mm-hmm. et tous les autres moyens et mm-hmm. d'outils de communication mɔgɔw girinnen don mm-hmm. ko Danois ko k'u tɛ taa ka bɔ mali kɔnɔ mais ne ye kuma bɛɛ lajɛ France ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ne m'a mɛn o ka kuma kɔnɔ Karans parili ko ka kuma bɛɛ la mɛ maa mɛn ka da ka kuma la an bɛ tila ka don o yɔrɔ de kɔnɔ yɔrɔ min i ko ko kolonli masɔrɔla in ma i ka lesɔnon di ma o yɔrɔ la i b'a dɔn ko bɛrɛma sela karansi bi o hsɔ bɛ de le fara tɔgɔ sa karansɛbɛ n tɛ se ko la an taa ɲɛ dɔn o de bɛ faransi jamana kunna bi ka ɲɛsin farafinna jamanaw ma Donc Jean Yves Le Drian mhm. o min n'ale ka baara fana ye dɔrɔn ka juguman dɔrɔn kɛ le nouveau Jacques Foccart min Hollande b'a utiliser comme ministre de, de la Défense, mm -hmm. après Macron maintenant ministre des Affaires étrangères, parce qu'il pense que c'est lui l'homme d'Afrique. Mm -hmm. Maintenant, k'ale de bɛ Afrique dɔn, ale de bɛ se ka na mɔgɔw manipuler a den tɔgɔ bɛ passeport ko la u bɛ don farafinna président kan u bɛ don ministre kan u bɛ don premier ministre kan ka bɛɛ manipuler seulement ka continuer ka anw ka jamanaw piller o dɔrɔn de y'u ka baara ye maintenant o kɔfɛ n ye Danois yɛrɛ ka minisiri ka kuma lamɛn ne m'a ye yɔrɔ si ko an tɛ taa o t'a kɔnɔ mais ne ye mɔgɔw ye u bɛ ka bɔ ko Danois ko k'u tɛ taa ko Faransi yɛrɛ bɛ ka bɔ k'a kɔkɔrɔma don bon ne yɛlɛla quoi parce que terme diplomatique don olu ko k'u bɛ u ye baara min kɛ k'a bɛ sariya kɔnɔ donc an ka gouvernement bɔra

Abulayi Mayiga a y'o de fɔ pereperelatigɛ la ka di Carence Parly ma donc i bɛ se k'i sɔnin sigi min kan jamana ɲɛmɔgɔw u jɔlen dɔrɔn tɛ dɛ sisan u bɛ ka tagama yɛrɛ de fɔlɔ an tun b'a fɔ k'u ka jɔ u jɔra f'u bɛ ka tagama sisan donc bakuruba la an y'o ko de ye takuba ko in na mais on doit aller plus loin mm-hmm. il faut que autorité fana k'o faamu ko nin t'a bannen nin kɛra ça a été révélateur mm-hmm. nin ye ko dɔ dankɛnɛmaya ko min n'an ka ɲi ka taa ɲɛfɛ halisa tagalen ɲɛfɛ an b'an da don o la ni ala sɔnna ma kuyate an y'a ye k'a fɔ an ka eh, eh, kulu marifatigiw taara ɲɔgɔn sɔrɔ itali i y'a kibaruya mɛn i bɛ se ka mun fɔ an y'a ko kan masa an y'a kibaruya mɛn mm-hmm. mais yanni n bɛ n da don o la masi an balima fila bɛɛ bɛ bolo la masi u minɛna u minɛlen an tun y'a jigiya k'a fɔ ko sariya ka ko don mais an ye kibaruya minnu sɔrɔ kɔfɛ a ko kun kan o y'an bila ka miiri ka miiri ka miiri yɛrɛ de parce que n'i ye mɔgɔ minɛ ka t'a fɔ a tigilamɔgɔ ɲɛna an filɛ nin ye bi tile min na ko aw ye IBK gɛn yan k'a ye mun de ɲa
o fɔr'u ye yan ko aw ye IBK gɛn yan k'a ye mun de ɲa ka tila ka n'a yira k'a fɔ ko yɛrɛwolo mɔgɔw k'u kɛ n'a fɔ olu ta ye mali ye ka taa sɔrɔ an ka jateminɛ na an ma yadala ko ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ an ma faso nafolo ta k'a fɔ k'an y'a buruja ko fɛn tɛ bɔ a la an ma taa tiɲɛniwale ta ka maa si sɛgɛrɛ k'a fɔ ko fɛn tɛ bɔ a la o dun caman kɛra yan donc an y'a miiri k'a fɔ peut-être wulikajɔ min bɛ senna jamana in kɔnɔ yan a dɔ la kiri bolo kan ka taa se fo bolo wɛrɛ kan olu caman na i b'a sɔrɔ dɔ fɛla ko tɛ Nin fɔ kun ye yasa jamana faamaw u k'u kulomada ka jateminɛ kɛ ko dɔw bɛ senna ko minnu ni an t'a faamu o faamuna masi n'an bɔr'o kɔnɔ yakuba kulubali a ka kiriko kuma an y'a fɔ yan a kɛra tribunal administratif la a ye sebaaya sɔrɔ
o kiri taara ka da fɛn min tali kɛ section administrative de la cour suprême jeudi tɛmɛnen an tun bɛ yen masi b'a kalama rapporteur général banna k'a ka décision kalan ko parce que ko sɛbɛn min dira ale ma o ni yakuba kulubali nana kuma minnu fɔ k'u ka jan ɲɔgɔn na sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna a yera k'a fɔ k'u ye sɛbɛn suɲɛ ka bɔ yakuba ka sɛbɛn kɔnɔ ka sɛbɛn fankelenma bila ka taa
o fana bɛ kɛ nin fɔ kun ye pour que pour que procureur k'a mɛn u ka se ka wuli ka nin ko ninnu sɛgɛsɛgɛ ni maa min sera k'i jɔ nin ko ninnu sɛgɛsɛgɛli la an bɛ se k'an bolo don tigi de kɔrɔ parce que olu de ko ye minnu laban anw nafa Fɔ kun ye kulu de ko ka sɛgɛsɛgɛ nafa bɛ nin ko la kosɛbɛ jamana kɔnɔ n'an bɔra o kɔnɔ Itali a yera k'a fɔ faransi ye jamana ye jamana min ni ale de ye nin tiɲɛnikɛla ninnu bisimila ale de y'u bisimila wa ale de y'u bɔ libi ka na n'u ye mhm. ka marifa d'u ma u gɛnna ka taa burukina o faransi kelen de nana a ka nalen senfɛ k'a bɛna an bɔ bolo la tuma min na o ye kɛlɛ bin kɔna kan mhm. ka bɔ n'u ye burukina ka na n'u ye mhm. a nana n'u ye faransi kelen de tilala ka fɛɛrɛ kɛ k'u to yen kidal ka banamini an ka kɛlɛcɛw ni kidal donni cɛ o baara min kɛra ka na se fo sisan ma san seegin san kɔnɔntɔn bɔɲɔgɔnko kɔnɔ a yera k'a fɔ sogɛli kokala mayiga fɛ ko nin yɔrɔ in kɛra tiɲɛnikɛlaw dagayɔrɔ ye nka yanni sogɛli b'a fɔ o y'a sɔrɔ bazum nin wuli kɛlen don a nɔfɛ k'a gɛn ka bɔ yen ko ka sababu kɛ a jirala Ko cɛ o cɛ tɛ se k'i jɔ ka tagama ka se ka wuli k'u jɔ ni farafinna kungo ye ko e n'aw marali man kan o fiɲɛ min cira o ɲɛsinnen don bazum ma o nɔ kan bɛ yen nizɛri jamana kantigi kɔrɔ n'o ye mamadu yusufu ale de kan don ko kidali kɛra terroriste dagayɔrɔ ye wa ale ka service n'o ye ale ka cakɛda min bɛ kunnafoni ɲini k'a di jamana lakanali sira fɛ olu y'a jira k'a fɔ ko cɛni tiɲɛni bɛ kɛ olu ka jamana kɔnɔ k'a bɛɛ bɛ labɛn libi ka taa k'a bɛɛ bɛ labɛn mali de kɔnɔ kidali ka taa o mɔgɔ ninnu a jira k'a fɔ nin kɛlɛ senfɛ u ye kulu dɔ sigi kulu min n'u y'a ɲini sisan k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ ko k'u yɛrɛ ka lakana ta ba la ka t'a sɔrɔ u tun kɛlen don ka u sigi sigi kulukulu caman de tun don kulu caman y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tɔn dɔ kɔnɔ u ye min wele ko sema o sema o ye u ye kulu dɔ fana bɛ yen n'o ko gacha n'o mama ko plateforme olu n'i y'a jateminɛ plateforme sigi wagati o k'u sigira de ko an bɛna yɛrɛ lakana ka bɔ mɔgɔ tɔɔrɔ ma maa minnu bɛna fɔ k'u bɛna bin an kan k'an ka jamana k'u ta ye k'u ka an ka jamana tila u y'a fɔ ten a don donc maa minnu bɛ yen n'olu bɛ wele ko sema olu ye terroriste kulu minnu bɔra Libi ka na an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ k'u b'a kari k'a ci ka tila fila ye a kɛra ten sisan olu bolonɔ nana bila sɛbɛn kelen na ka laɲini kelen ta fɛn n'a sina ye fɛn n'a sina ka na ɲɔgɔn sɔrɔ sɛbɛn kelen kɔnɔ ka laɲini kelen ta o tuma na o sabanan kɛra min ye o kɛra an ka jamana ye o nɔ kan a bɛ ye k'a fɔ ko maa caman ko k'an ka sɔn o accord la ten ko bawo ko bolonɔ bilala k'u ka t'a sɔrɔ se tɛ anw ye A don fɔra tɔgɔkan na ko qui vient par l'épée part par l'épée n'i ko k'i bɛ se binkali la n'i nana ni binkali ko fanga b'i la don min na n'i seko bɛɛ kɛ k'a tɔ to dɛsɛko ye o don i fana bɛ siri ko sɛ sisan ɲɛlen don k'a fɔ ko bi olu kun ye yɔrɔ minnu sigi n'u b'a wele k'a fɔ ko zone de défense et de sécurité olu kun kɛlen bɛ ka maramafɛn minnu jira k'a fɔ k'u bɛ se k'u yɛrɛ ta k'u bɛ se ka kɛlɛ kɛ k'u bɛ se cɛkuya la bi a nana ye k'a fɔ ko fɛn yirala olu la min ka bon kulu ye donc o nɔ kan k'u bɛ taa Italie u taara Italie u taa mun fɔ yen k'olu tɛ foyi nɔfɛ ni bɛn tɛ. o de kama an y'a fɔ ka kɔn bi ɲɛ o taar'o fɔ Italie kɛ o taar'o fɔ Italie de k'u tɛ foyi fɛ ni bɛn tɛ ko foyi tɛ ni bɛn tɛ
o ye bi kuma ye o ye bi kuma de ye mais o bɛnko kuma min f'u da mhm. o bɛnko kuma in ka kɔn bi ɲɛ an ye baara k'a kan mhm. an ko tiɲɛniwale min b'an ka jamana na a bɛ taa sira jumɛn kan o de ye

olu k'a dɔn k'an tilala nin baara ninnu na k'an sigi k'olu makɔnɔ dɛ, a mɛnna, o de kama a fɔra nin plateau kelen kan yan o don an bɛ baro la camarade Dani bɛ k'a fɔ ko se kɛra faransi la parce que k'a ye de san baden kɛ ɲɛwalan wɛrɛ t'a bolo kelen dɔrɔn de b'a bolo quoi anw dun bɔra ni caman caman ye a ma taa foyi foyi sɔrɔ a yɛrɛ la donc a bɛ k'o bɛnko kuma min fɔ déjà u bɛna mɔgɔw wele k'olu yɛrɛ kɛ victime ye bɛɛ sigilen ɲɛna minnu ni fagaliba bɛɛ jo ye yɛrɛ kunnafonidilaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tile fɛ a ti mɛn dɛ minnu kɛra sababu ye ka ni fagaliba in bɛɛ kɛ kɛsiba in bɛɛ kɛ o de bɛna to bi diɲɛ ɲɛ kɔrɔ k'a fɔ k'olu tɛ foyi nɔfɛ ni bɛn tɛ a tɛ dɛsɛ k'o fɔ mais normalement i kana se ka dɛsɛ k'o fɔ mais u bɛ u bɛ dɛsɛ k'o fɔ mais fɛɛrɛ dɔ fana y'u bolo c'est-à-dire que mɔgɔ min ka fɛɛrɛ don k'u yɛrɛ kɛ victime ye k'u yɛrɛ kɛ n'a fɔ san bin bɛ ka k'olu de kan c'est que kɛlɛ bɛna ɲɛsin olu de ma donc u bɛ k'o kɔn baara min kɛ an bɛ nin kuma fɔ nin fɔ cogo la ka da yan mun na parce que kuma dɔ la kuma fɔra i b'a sɔrɔ an ka dugutigiw diinɛ kalanfaw mali denw dɔ bɛna wuli k'a fɔ ni bɛn don an k'a kɛ tan ka taa sɔrɔ a bɛnko kuma fɔra wagati o wagati mhm. jeli bɔn de kɛra kɔfɛ an bɔra k'o de fɔ yan a sɛbɛnnen b'an bolo donc mhm. étape par étape u ka bɛnko kuma bɛ min nɔfɛ a bɛ tali kɛ u bɛ ye tiɲɛni dɔ labɛntɔ de tugu ka na yira k'a fɔ ko bin bɛna k'olu kan donc fo mɛ an yɛrɛ ka bɛnko kuma mun t'o fɔ fo Italie parce que olu ka jate la kunfɔ yɔrɔ foyi t'olu bolo anw bolo bilen olu kɛra falatɔ o kɛra yatimɛ ka du kɔnɔ donc u b'u sɛmɛ diɲɛ maa wɛrɛ la ka se k'u kunkanko ko fɔ minnu y'u surun ka bɔ yen ka na an ka jamana kɔnɔ k'a kari janfa b'a kɔ janfa b'a kɔ tari u b'a tun n'an bɛ kuma di